eya malekano ndipo ndakubweretserani munthu amene ndikukhulupirira zokuti amalawi mukamuona mudabwanso kuti aa munthu ameneyu alipo nanga akuchitanji pakadali pano ndabweretsa a timothy pagonachi mtambo amene anali nduna yoona za mgwirizano pa chingerezi nkumati minister of national unity and peace tikhale tikucheza nawo mu programu yathu ya lero ya exclusive interview pompano pa zbs tikulandireni zikomo zimandivuta kuti kodi ndinene kuti tikulandireni honourable kapena tikulandireni a mtambo tiziti chani panopa tikulandireni comrade is enough comrade yeah Patha miyezi 7 chikuchotsereni pa mpando wa unduna Yes. ngati nduna ndithu yoona za mgwirizano kapena pa chingerezi ndinenenso kuti national unity and peace mukuchitanji
um, ine ndingonena kuti maybe for the past four years ndakhala ndikuwerenga kwambiri especially on african politics and malawi in particular ndakhala ndikuwerenga kwambiri malawi politics and the economic journey ya dziko so maybe for the past seven months i would say ndakhala ndikulemba kwambiri za economy ya dziko kuti kodi tachoka pati from asamunda mmene anazisiyira zinthu akubwera kamuzu bakili bingu jb peter mutharika then chakwera So I've analyzed the economy and uh, trying to draft a panacea, a, a kind of a solution to say why is Malawi stagnated for all these years? What can we do? So I've spent much of that. Apart from that, I've been also writing a lot about my life. Yeah. palibenso china chimene mukupanga kupatulapo izi kumbali ya ntchito kupatula kuti mukungokhala mukulemba

have basically been focusing on crafting winning strategies on how best we can empower this society and how best we can settle the people power agenda in this country. amalawi anamudziwa timothy mtambo ngati munthu omenyera ufulu wa amalawi nthawi imeneyo tikukumbukira 2018 mudatulukira ndithu mwamphamvu ndikumachita zionetsero panopa tikukamba za 7 months kuti yatha atakuchotsani pa mpando wa unduna tinene kuti kuchoka kwanu ku undunaku kwakupangitsani kuti mubwerere muzichita zinthu mmene- zimene munkachita ndikale
um, ndinene kuti um, i've never stopped what

at core, a, volu- a revolutionary by birth, and a liberation leader who believes that wherever I live, I have to contribute podi- positively to the people that I live in. So I remain the same.
tutengereni mbuyo pang'ono musanapitirize kuti mwakhala mukuchitabe zimene munkachita Yeah. 2018 nafo malawi anakudziwani ngati munthu wotsogolera zionetsero muno mwinanso inali nthawi imene amalawi panapita nthawi kwambiri kuti aone zi- zionetsero zamphamvu mmene zimachitikira zinayambikira mu 2018 ndikuzakolera moto mu 2019 chimene chinakupangitsani nthawi imene ija kumachita zionetsero zimene zija ndi chani mwina pano amalawi adziwe choyamba ndimafuna ndinene kuti ngati dziko tataya nthawi kwambiri nde chimene chinandipangisa ndi nkhani yonena kuti nthawi tilibe nthawi tilibe amalawi ine ndakura mdziko muno ndaphunzira mdziko muno ndaona mavuto

no matter how much a person might fight me i love people i love people because i believe that a, a creation of the almighty creator the heavenly parent so as long as people are suffering i can never keep quiet as long as people are suffering i

Inu mumadziwa kuti zisankho n'zofunikira kwambiri. Ndi nthawi yomweyo imene anthu amapatsidwa mpata kupereka maganizo awo kuti kodi zinthu zayenda bwino kapena ayi, kodi ndi ndani amene akumufuna alamulire. Nthawi imene ija zisankho zinaberedwa poyerayera. Nde ineyo ndinanena kuti ine ngati nzika ya dziko la Malawi, sindzakhala quiet pamene zinthu zikurakwika so the motivation was to achieve electoral justice and electoral accountability kuti tione kuti chilungamo chake ndi chotani zisankhozi zayenda bwanji so nkhani yonse ija mademo tinkayenda onse aja cholinga sichinali choti tikudana ndi munthu wina aliyense timadana ndi zoyipa zimene zinachitika number one zisankho zaberedwa tikuyenera kuonesesa kuti kuti zayenda bwanji amene anayenera kuwina ndi ndani we don't have to twist the will of the people tiziyapasa anthu mpata asankhe amene akumufuna nde mwanena kuti chinanso amalawi amavutika malawians were suffering Yes. chizungu chake chimene mwagwiritsa ntchito Yes. chimenecho Mwina ndi zinthu ziti zimene mungathe kuzinena poyera pano kuti izi ndi zimene amalawi amadutsamo mavuto amene amalawi amadutsamo nthawi imeneyi chimene ndinganene kuti kwa zaka zambiri amalawi akhala kuvutika njala ndi vuto limodzi limene amalawi amavutika nthawi imeneyo and mpakana pano vuto solution sinapezeke namba 2 corruption kuba kumabera anthu poyerayera koma ukati uone kuti accountability yake kuti anthu akaba chikuchitika nchani simukuona tsogolo lina lililonse zimenezo ndi zimene zinatikwiyitsa pa nthawi imeneyo namba 3 tsankho nepotism zinthu kumazitengera mitundu ineyo ndikuthokozanso mulungu kuti nditakhala ndi kanthawi kujoyina boma anandipatsa udindo wa national unity chifukwa chimene chimandiwawa kwambiri nchoti amalawi ife timanamizana kuti ndife amodzi koma ndife ogawikana koopsa mitundu zigawo zipani mipingo zinthu zolakwika kwambiri nde zimenezo zinatikwiyitsa Number 4 achinyamata unemployment achinyamata kumapezeka kuti zintchito palibe akuvutikabe zimenezo affected us number 5 the economy mwina economy is an overall base ndingonena kuti chuma chakhala chisakuyenda bwino kwa nthawi yayitali so zinthu ngati zimenezi ndi zimene zinatipanga motivate kuti iyayi tisangokhala kumalira amati mwana osa- o- osalira amafera kumsana nde a- enafe sitimafera kumsana iyayi zinthu ngati sizili bwino timanena kuti izi sizili bwino mwakuti mwakuti mwakuti mwa- ndipo zingakhale bwino motani because emphasis should be solution kuti tingapange bwanji sometimes anthu amangopanga criticize koma osamapanga provide ma solutions koma ifeyo zinatipanga motivate zimenezo and mmene zinayendera electoral struggle yonse ija i have no regrets and i thank god kuti zimene tinkanena zinachitika makhoti anagwirizana nafe which means ife zimene ti- timamenyera u- ufulu zinali zolongosoka ndipo tinawina so i have no regrets of that, that past tisanabwere ku kuti you, you- you are not regretting anything you have no regrets of the past timafuna tibwere kuti mwachitachita ma demonstrations aja ndikukumbukira bwino lino nthawi imeneyo mtsogoleri amene analipo nthawi imeneyo ah, ankanena kuti inuyo ndi chigawenga nthawi imeneyo ngati mukukumbukira ndipo mukutumidwa ndi a mbali yotsutsa nthawi imeneyo zinali zoona
you need to understand kuti zimenezo timati ni zibwana of course eh, simumatumidwa ndi boma limene lilipo palibe munthu angatitume izizi zimene anthu akuyenda akuvesesa vuto ndiloti amalawi sitimamvesesana sometimes you start fighting a person you don't know kuti maroots ake akuchokera pati there is no one that can send me to do anything i'm sent

kuti dziko ili likuyenera kupita kumene tikufuna kuti lipite that's why tinapanga zonse zija osati kuti munthu wina amatituma ngati wina akuganiza chonchi ndi akuzinamiza nthawi imene ija mwafotokoza bwino lomwe comrade kuti palibe amene amakutumani koma mwina anthu anadabwa nthawi imene ija kunjaku kuti khoti langoti pakhale chisankho china nthawi yomweyo inu mwapanga resign kuti simukupitiriranso ngati chairperson wa pampando wa gulu limene lija la human rights defenders coalition hrdc nthawi yomweyo mwayambitsa gulu lanu cftc kenako nthawi yomweyo tikuona bomali zisankho zachitika lalowa akukusankhani kukhala nduna munali mmodzi mwa anthu oyambirira kusankhidwa kukhala nduna mu kabineti ya boma la tonse a timothy mtambo minister of national unity sikunali kukuthokozani kuti ntchito imene anakutumani nthawi imene ija mwayigwira bwino ndipo akupaseni udindo wa unduna
mwafunsa bwino kwambiri and uh, i think this is a very important question of this engagement chifukwa nthawi yambiri ndimaseka "Ah, no Eh, uyu anamupasa chibanzi kuti ah, ah, what do they say and akutanthauza chani a token of appreciation Nothing. was, was that not a token of appreciation it was not a token of appreciation it wasn't and i never demanded for it i never asked for anything because at that point ine ndikanafuna kufunsa zinthu sindikanafunsa zing'onozing'ono koma ndine munthu woti i don't do something ndicholinga kuti nditenge kakuti and mwafotokoza bwino chifukwa anthu ama mmene amayankhulira anthu ndimaseka kwambiri you know I, I, i see my facebook page anthu akutukwana chacha ndimaseka iwo ngati amaganiza kuti ena amati kodi samamva kuwawa iye yeah, ayi sindimamva kuwawa those are trivia yeah, tisabwere kumene kumeneko tibwera yeah. kutsogolo koma ndimafuna apa mutiyankhe apa komveka kuti sikunali kukuthokozani kumene kunalipo kunalibe kunalibe did you ever heard uka- ukati ukumbukire zipani za mtonse chani chani anthu amalimba ndi maudindo e mutipase maunduna mwakuti mutipase mabodi mwakuti mutipase zakuti mwakuti amalimbana alimbana munamvapo kuti ine ndikupempa china chache kapena kunena kuti mutipase zakuti ife nkondo ija sitinali kumenyera kuti titenge china chilichonse and now inuyo mwafotokoza mwamvemvemve kuti ine sindinalowe boma kuchokera ku civil society ndinakhala wandale ndisanalowe mboma
pamenepo ndi pamene history ah, ena amafuna kuipotoza kumakhala ngati anango nditora mu street Wa- was that not a, kundipasa ca- a calculated move? No, no, no, it's not a calculated Comrade move. Mtambo. It was not a calculated comrade. Tamvesesa. ine titamenya nkondo electoral justice yateka nkondo imene timamenya inateka tinawina zisankho anazipanga nalifai koma ndikufuna anthu amvesese izi nthawi imene ija mukati mukumbukire bwinobwino ine ndinadusa ma attacks osiyanasiyana zipinjo zosiyanasiyana kufuna kundipa munjira zosiyanasiyana nditaona zimene zija i'm not a fool ndinaona kuti "Oh, anzatuwa akufuna kundipa pano akazadusa bomali azafuna kuti woyambira kumupha akale ndine mwandimvesesa Ndinena boma la kale. lakale lija ndiye nditayang'ana anzatuwa ali mboma tayang'ana mtsogolo sizinali kuoneka bwino kuti akuloza kuti akuganiza chani ati onse amangolimbana-limbana uyu akufuna kukhala patsogolo chani zambirimbiri nditaona kuti anthu awatinamiza Amalawi tayenda kwa chaka chathunthu munsewu zipezeka kuti tifika kumene kuja agufa then ovutika tikakhala anthu ena ife amene tinali patsogolo kupanga resign ndinaona kuti ok change ya electoral justice and accountability imene timafuna ngati civil society inatheka koma there was a political problem to be answered kundareku kunali weakness they cannot tell you the truth and wandare normally they want to appear glorious koma ndinaona weakness ndiye ndinati oh okay weakness yanji imene munaonayo they were not united nditaona kuti aja kundipanga ataki and akupanga ataki amalawi and there were a lot of challenges let's face it some people amalawi timayiwala nsanga

central executive nde anthu akamati unasiya izi akaya an- amakulipira amandilipira chani because these things i've told you they're bigger than a ministry nde mwa mwanena unduna kuti- ndi waung'ono mwa- nde ndimafuna umvesese panalibe zolipirana chifukwa which means ndinasiya zinthu zazikulu kulowa ku chinthu chaching'ono unduna nde anthu akamaona nduna mbendera ikuyenda amaona ngati e akunjoya no no no ndinasiya udindo waukulu kwambiri kulowa kudindo waung'ono ndi cholinga choti tonsefe mphepo zikubwerazi tiyese kuthandizira dziko kubweretsa pamodzi titero kuti mumafuna kubweretsa pamodzi kwa basi nthawi imene ija kunalinso anthu ena amene anapasidwa unduna ndikukumbukira bwino lino um, uh, counsel modecai msisha amene wanda amene anathandiziranso uh, mu- anayimirira tonse yes tinene kuti mcp ndi utm pa mlandu wawo uja ku court atapasa unduna anakana inu simunakane chifukwa chani kuti ineyo ndipitirizabe kuti ndizimenyera nkhondo a malawi kaya mwina ndibweretse anthu wa- anthu achipani anthu andale pamodzi ndizipangabe kuti zinthu zisinthe koma ndidakali ukuku chifukwa kunali sokali kunona chifukwa chani simunakane a counsel msisha sanajoine ndale ine context yanga muzimvesesa mosiyana ndinali wamkulu wa ma bungwe the human rights defenders coalition now ndinasintha kukhala wandale and i participated in campaign palibe pamene sinaponde kupanga campaign mamizi ma constituencies i went all over a counsel msisha sanapange zimenezo mundimvesesa mwina anali ndi cholinga kuti apitirize zimene amapanga koma ineyo mukuyenera kudziwa kuti tikamanena kuti mabungwe s- sakuyenera kupanga participate mu ndale that's why ena awo anali kundale akubwerera ku za mabungwe sizikutheka chifukwa mabungwe akuyenera kukhala independent kuti anthu azikupasani ulemu so after i resigned on 1st april 2020 there was no reason kuti i could decide kuti ndibwerereso mwandimvetsetsa so since mphepo zimene zimayenda pamene paja zinati kuti malawi akuyenera kusintha the third republic tiyeni tigwirane manja tigwire ntchito limodzi tisinthe ziko ndinachiona kuti ndi chanzeru kuti ndithandizepo chifukwa atandi- atandipanga appoint

i went inside tinali kunja timalira i've went inside ndaona oh kodi ngini imayenda motere Mwa- mwa- they mwalola- are, are more experienced and empowered now mwalola udindowu ndi cholinga chokuti mufuna musinthe zinthu zina zake yes munakhala pa unduna uja kwa zaka ziwiri yes munasintha zimene mmafuna kusintha Yes, I did.
Um, I should say that uh, I'm very proud that I was the only minister that I was given a new assignment, a new ministry that has never been there in the books of Malawi. That meant I started everything from the scratch. Ine pamene ndimayamba or office panalibe ndinayamba kaye kufunafuna office kuti office tingaipeze kuti ine pamene ndinayamba or PS ndinalibe anthu wina aliyense nditalowa mu ofesi ndakhala pa mpando ndimazifunsa kuti what should i do mundimvesese ndinapasidwa assignment imene inali unique yosiyana ndi wina aliyense kuti ndiyambise chinthu choti kunalibe kuno kumalawi ministry of national unity now kuyambisa chinthu ngati chimenecho require tikamati unduna pakuyenera kukhala malamulo supporting the ministry pakuyenera kukhala ma policies supporting ministry pakuyenera kukhala ma structures amene akuchita anchor ministry so onsewa maunduna amayendesa ndi oti kwa asamunda analikoso oro asamunda ali mmalawi muno kudali minister of education kunali minister of finance zonse zinalipo so kunali ma structure kuli ma programs ndalama zo- zankaninkani koma ineyo atandipasa challenge imeneyo and atanena national unity i looked up to the heaven i said yes god i, I, I will respond with affirmation

in the Malawi 2063, I have to come in. So I came in as a minister of national unity. I accepted it and I considered it as a heavenly calling. And what I did at that time, I'm so proud up to date. Let me tell you this.
mwina mu- mukamafotokoza zimenezozo mwanena kuti inuyo mukudziwa zokuti munagwira ntchito munasintha zinthu amalawi kunjaku nthawi imene ija Kutangotha chaka anayamba kung'ung'uza kuti sakuona phindu lina lililonse ndi unduna wanu. Mpakana lero a Malawi kunjaku akumafotokoza kuti yayi unduna umene uja sitinkaona phindu lina lililonse. Inu munachitako chani? Amanena kuti kusaziwa ndikufa komwe. Ine ndikanafuna I should have refused kuti mundipase chinthu choti palibepo. Koma ineyo I face challenges. sindimaopa zinthu iya and experience ndinali nayo kupanga mabungwe hrdc and ena it helped me kupanga formulate ministry now anthu akamanena kuti you know ministry of civic education and national unity mandate yake for you to feel the impact is long term simungayifire ngati ah, mwina ku- kugawa mipopi kapena munthu akugawa mabridge akumanga

inu chinthu chayamba kumene kuyambisa chinthu si zinthu zamasewera choyamba ndinayenera kuti ndipange set foundation ngati anzathu amene akuyendesa zinthu now ndinapanga lamulo la peace and national unity within two years was passed by parliament is that not an, an achievement

establish the day of national unity imene tinapanga ce- celebrate in 2022 in october tonse mnaona zipani zonse mitundu yonse a president anali konko is, is that a mean achievement have you ever seen You're, you're, dziko you're lino mentioned anthu kumana about chonchi passing, uh, passing laws. passing a bill in parliament Eh, eh, eh, you have yes. talked about policies Yes. ku malawi kuno timadziwika ndi kale kuti chimene timadziwa ndi kudutsitsa malamulo abwino ma policies abwino koma osapindulira amalawi tinene kuti pano tikukamba pano unduna wanu unaphatikizidwa ndi unduna umenenso unalipo kale mmene munafotokozera nthawi ya asamunda unduna wa local government don't you think this is an indication kuti unduna wanu mwinanso sunawapindulire no no amalawi no no no

from political parties. And this is why I'm saying Malawians should stop focusing on political parties. Let's focus on Malawi. Tiyang'ane dziko kuti tingalitandize bwanji. zija mungamva hey, zosafunikira chani akanayika kunduna kuja munthu wina simukanamva zonse zija koma zimakwera chifukwa munthu ali kumeneko amamuona ngati ndani chifukwa cha ntchito imene anagwira pambuyo number one number two ena or mapartiners amakhalabe you know you are working with some people who are, who are looking at you as a threat they will start fighting you pali anthu ena oti ati ndale zakuno ku malawi ndi zaufiti and mawu a ndale tisiye kuwagwiritsa ntchito achinyamata ambiri mdziko mwaona muno- choncho muli mundale Of momwe course, mukanopo of mwaona course. choncho kuti ndi ndale za ufiti no no let's interpret it wrongly eh, differently because anazitanthauzira molakwika ndale ndi kutchera ana achanjani zopusa nde zimenezo muli anthu ena amazitenga ngati madoro a mundalemo nde ana akamabwera achinyamata the new breed akamabwera amafuna kuti awapweteke chifukwa akuteteza mchere wawo nde anthu abwino muno malawi safuna kulowa ndale amene angatandize ziko ili kupita kusogolo koma ine i've been there i've seen them they have tried to fight me zonsezo kumati ah unduna wosafunikira palibe angakunamize unduna uja ndi wofunikira koopsa number one amalawi we are not united ziko oro mukapita ku nkhondo anthu simuli pamodzi simungawine nkhondoyo ndimafuna mumvesese zimenezi number two kuno kulibe mtendere there only be peace kukapezeka kuti achinyamata akupeza zintchito anthu akupeza chakudya chakudya 21st century anthu kumavutika ndi njala sizili bwino tikuyenera kuvomereza number 3 ndimafuna mumvesese kuti a levels of civic awareness ndiyaing'ono so izizi zimafunikirabe ministry ija oro mukaona malawi 2063 choyamba enabler number one amati mindset change and zonse zija zingachitike pokapoka kuli civic education so ndimafuna ndinene kuti sizinali zorakwika koma panali magulu angapo amene amafuna kuti zioneke ngati zoyipa because they were thinking they're punishing me but they're punishing malawians malawi sipita kusogoro ngati sitisinta kaganizidwe katu ngati sitisinta kachitidwe katu ngati sitiyamba kukonda ziko latu nde muku- mukufotokoza kwanu mukufotokoza ngati kuti mumakumana ndi nkhondo kumenekoko kuchokera mukumva kwathu zikuoneka ngati mkatimo komanso kunja kuno kukuchotsani udindo ngati minister of uh, national unity munamva kuwawa kuti ndaka- ndagwira ntchito yonse ija kusokoneza boma la B- dpp imene ankafotokozera nthawi imene ija ndikulichosa pa udindo boma amanena mpaka na lero a- boma la dpp kuti anakugwiritsani ntchito ndikukuchosani unduna ndikukuchosani simumva kuwawa izo kungoyankhula chifukwa ndanena kale kuti palibe munthu angandigwiritse ntchito number one number two ndanena kale kuti ine pamene ndinalili before unduna panali papakulu kuposa unduna even right now i'm very very comfortable i'm, I'm globally connected you understand chimene ndingakuuzeni ndi ichi sinimamva kuwawa oro pang'ono and zonse zikuyenda malinga ndi nyengo yake nthawi idzakwana kuti tidzakufotokozerani kuti kuti who are we and where are we coming from ineyo i've been through struggles from my birth up to now sizoti kumanamizana kuti hey mkati mu iyayi battles must be there nkhani When ndiyo you are kuti carrying- simukumva kuwawa funso No, no, langa no, loti simukumva sindikumva kuwawa Oro pang'ono, kukuchotsani. oro pang'ono. Uh, for what for what iyayi timwere kaye madzi pang'ono iyi ndi programu ya exclusive interview pano pa zodiak broadcasting station television tikucheza ndi uh, timothy mtambo amene analinso nduna uh, yoona za mgwirizano pa chingerezi tinene kuti national unity ndipo iwowa anawachotsa komanso anali omenyera ufulu mbuyomu ankatsogolera zionetsero zosiyanasiyana mdziko lino la malawi timwere kaye madzi pang'ono tibweranso posachedwapa tikulandirensoni ku programu ya exclusive interview pompano pa Zodiak Broadcasting Station Television ine ndi Leah Malekano ndipo tikucheza ndi uh, Timothy Pagonachi Mtambo amene anatsogolerapo zionetsero mdziko lino nthawi ya m'mbuyomu komanso anakhalapo nduna yoona za mgwirizano kapena pa chingerezi kuti National Unity. Munanena kuti simu, simukumva kuwawa pakadali pano kuti anakuchotsani ngati nduna ngakhale mwafotokoza kuti mumaona kuti unali unduna ofunikira. Yes.
Ndikubwezereni m'mbuyo mmene timayamba interview yathu munafotokoza kuti m'mbuyomu munkachitisa zionetsero chifukwa chokuti mmaona zokuti Malawians are suffering chizungu chake munagwiritsa ntchito chimenecho njala, katangale, mwafotokozapo nkhani ya kuononga katundu wa boma, mwafotokozapo issue ya nepotism kuti kunali tsankho kwambiri. Pano simukumva kuwawa kuti zimene munkamenyerera nthawi imeneyo mpakana pano zikuchitika kupitiriranso mmene zinkachitikira nthawi imeneyo. um, sindinganene kuti kupitiriranso i think that the dis- dif- description will be wrong the point is amalawi pakadali pano akuvutikabe that's important to highlight and tikamanena izi sitikudana ndi munthu wina aliyense titenge mtengo wa chimanga Timvetsetsane. ti- ndi- ndikutengeni step by step mtengo wa chimanga nthawi imene ijayo amalawi kunjako akumanena kuti ankagula chimanga Iyayi. 50 kg pa 5000 pano lafika 45000 tandimvetsetseni tandimvetsetseni that that casual definition of economics is wrong economy mene imayendera healing ya chuma chikaonongeka it's not easy and i want you to understand to say The current administration yakumananso ndi mavuto ambirimbiri tisayendere ndale apapa tisamapange za ndale tizikhala ndi umunthu tikamayankhula zinthu nde ineyo I will always tell you zinthu mmene zilili i will not pretend that time we did not have ma crisis amene takumana nawo globally acceptable even you go to America akuuzani zomwezo zikuwapangabe affect you know impact ya covid-19 impact ya uh, ukrainian and russian war I- kuno kumalawi takumana ndi ma cyclones zonsezo tisamapange pretend tikamati mtengo wa ichi unali bwanji chafika pati tisama ma shortcuts awo ayi ndiye ndikufuna ndikuuze tufuna tikutengeni pamawu anu kuti Yes. you were fighting for change kuti amalawi akuvutika That is where I'm And going.
if i can take you back comrade nthawi imene boma lili pano mmene limachita campaign covid-19 anali alipo No, no, it was starting. Nthawi imene the kumakambidwa impact, atumba- listen, impact ya COVID-19 had not started. COVID-19 imayamba tikukambirana za zisankho. Now, you, the impact of such a global pandemic, you can't just see it pompo ikuyamba basi, you see the impact. Ife ngati atsogoleri tikamauza anthu tiziwauza chilungamo. Ine ndifuna ndinene izi. ndipo mosaopa wina aliyense tisamapange cha- judge zinthu casually koma ndikufuna ndinene izi amalawi kuti akuvutika akuvutikabe mpaka na lero ndipo achinyamata mukutsimikiza kuti zi- amalawi of akuvutika course of course i'm not a casual politician kuti ndizinena kuti akunjoya pamene sakunjoya aliyense akudziwa even the advantage of this government nawonso akuvomereza kuti amalawi akuvutika number two tikuyenera kuvomereza kuti achinyamata zintchito akuvutikabe pakana lero chakudya chikuvutabe pakana lero economy ikuvutabe pakana lero mwandimvesesa this is the reason why we cannot keep quiet we don't have the luxury of keeping quiet when people are suffering we have a calling to rise up and speak to them now me as a leader of cft believe

in this country we have not been producing tasala ndi nthawi in yochepa this comrade. country ndimafuna we cannot talk about empowering the youth if we do not comrade embark on a serious economic and ndimafuna industrial tibwere pa mawu awo Transformation mwafotokozawa agenda. kuti izi zikuchitika chifukwa cha anthu ena amene anasokoneza zinthu mbuyo anthu kunjaku akumayankhula kuti from zaka kalekale zitatu- mpaka na pano i'm saying from kalekale mpaka na pano am not sparing anyone all of us as a people we have failed ourselves Considering where you're coming from, kumenyera ufulu wa Amalawi kuti Amalawi akuvutika. How do you rate the current government? the, the The current way they are government- performing, mmene Amalawi ankavutikira nthawi imeneyo munkamenyera ufulu ndi pano mukutha kusiyanitsa bwa. when you want to rate someone you have to rate them with what they promised

they have done very well in terms of stabilizing the peace of this country you know that time ine wa lero kungopanga interview imeneyi madzulo muona zinazake zikuchitika kwanu let's, let's be honest activists in this time at least they're able to speak a little bit more freer than before tinaona a Bon Kalindo pakatipa anayamba kuchitapo zionetsero zawo mulinso nduna ya national unity atangoyamba kuchita zionetsero zawo tinaona kumangidwa pa nkhani iyi, Aka- kumangidwa pa nkhani no, iyi. munthu ukamapanga zionetsero follow the law follow the law akati atenga injunction eve- Yeah, e- e- po- evict poti nthawi yatha tango- Now, tangopitirizani ndingopitiriza judging the current kufotokoza eh, kufotokoza kunena kuti the current administration has done well in terms of at least there is

we still hear cases of corruption and what one thing that is frustrating ndizonena kuti anthu amene timati are corrupt the prosecution rate is very rev- low kumanena kuti ah, kuti chiku- chikuchedwesa nchani chikusamwisa nchani nde ndingopemba adindo kuti ngati pali njira ina iliyonse tingatandize acb kuti itandize kuthetsa corruption let's help

with that financing tiziona kuti oh zikuchitika eti ndalama zalowa zambiri zikuchitika so when it comes to corruption i still feel like we can do more they, they, they, they are not doing as maybe many malawians would expect because the, the, the campaign of that time osafuna kupitirira surrounded mufuna on kutanthauza corruption. kuti sakuchita monga amalawi amayembekezera kuti athana ndi Of course, they need to Kufuna do kuti- more. They need to do more. panopa And beyond that, eh, let me say, chakuti anthu akuvutika kwambiri. They say, you know, I've been around. That's why mati- mukandiona ndikuyenda mmakukamu. Ine mmiragamu ndimapita ndimakakumana ndi achinyamata. nthawi chanja- koma nthawi tikuonabe kuti ndekuoneka nyamata njala akukuyemetsa ilipo. kuti nthawi yatithera And beyond njala. munthu wakumudzi amene akukuonerani pakadali pano akumvera zimene mukuyankhula pano kukuonani a timothy mtambo akuyeneka akuyamikireni kuti munagwira ntchito yabwino kwabasi muwayankhule amalawi muwaone muwayang'ane m'maso mwawo kwa nkuwauza basi kuti chimene ndimafuna ndineneya ine sindimafuna kuyamikiridwa i'm not that cheap that look, look, looks at po, politics of popularity kapena praises ine i don't want any praises from anyone whatever i do i do it because i know i have to do that as a good citizen ndikuyenera kuchita contribute chimene ndingapemphe amalawi nchonena kuti tonsefe amalawi tiyeni tigwire ntchito let us be involved aliyense aziziona kuti kodi ine ndikupangapo chani tisatumidwe ndi anthu andale kumapanga zopusa kapena kutumidwa ndi anthu andale kupasidwa timadata pa social media kuti mutukwaneni mtambo nzopusa zimenezo kapena kumanena kuti kodi mtambo anatigwiritsa ntchito maganizo opepera ine sindinagwirisepo munthu wina aliyense ntchito Ndi- ndimamva mmene zikundimvekera ngati citizen nanenso ndimati ndichitepo kanthu wina aliyense amene kaya amapita kumademo nayenso amati ine ngati nzika ndichitepo kanthu so malawi

The next move is to say, I'm calling upon all well thinking and meaning Malawians that let us unite to save this country. In this country, we have anthu amaziona ngati the godfathers kamundale koma ife tikunena kuti tinene kuti anthu amene simupanga participate mundale mukulakwisa Kunjaku tili ndi amalawi anzeru kwambiri tili ndi achina Daniel Dube tili ndi achina Onjezani Kenani tili ndi achina Idriss Nassah tili ndi anthu ambiri amene angathandize kuti dziko ili tiyendere limodzi ndiye ndikuwayitana kuti wina aliyense tisiye kumangolemba pa social media tiye tilowe pa ground tithandizane ndi boma tilongosole dziko la Malawi the final thing i want to say is that we as citizens for transformation movement

Timothy Pagonachi Mtambo amene anatsogolerapo zionetsero za m'mbuyomu kuno ku Malawi kuyambira 2018, 2019 mpakana pamene panachitika chisankho chosankhanso mtsogoleri wina wa dziko lino ndipo iwowa akhalaponso nduna yoona za kuti pakhale mgwirizano wabwino pakati pa Amalawi, Minister of National Unity. Ine ndi Leah Malekano tikumanenso mpulogalamu ina yotsatira ya exclusive